OK, Dia daoibh, a chairde, tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Feicfidh sibh go bhfuil muid ag tosú an téarma seo arís leis an teagasc nó an múineadh ar líne agus tá leagan amach difriúil. So, arís, just ionas nach bhfuil bhur n-ainmneacha le feiceáil ansin, feicfidh sibh. Yeah, just go mar sin. So, tá, beidh muid ag obair as seo agus gach seachtain nua beidh mé ag cur fillteán nua suas anseo leis na dátaí ceart eh, orthu. So ansin nuair a téann sibh isteach feicfidh sibh go bhfuil an bhféilire nua eh, ah, mar an chéad rud ansin agus tá an leagan amach don seachtain mar atá sé le déanamh agaibh ar seo. Eh, de réir litir a sheol an bpríomhoide amach Beidh sibh ag leanúint an amchlár scoile agus má tá sin le déanamh agaibh mar sin níl an Gearmáinis le déanamh agaibh ar an Mháirt. So beidh sibh ag déanamh Gearmáinis ar an Luan, Céadaoin, Déardaoin agus ar an Aoine. Now táim tar éis an bhféilire seo a chur le chéile leis an méid is mó nascanna agus is féidir. So is féidir libh, má feiceann sibh ar an taobh seo, is féidir libh na ceachtanna a roghnú as an dtaobh sin. agus tá gach rud ar fáil ansin daoibh. Chomh maith leis sin, má tá tú measctha suas, féach, seo an Luan, ba chóir go bhfuil mé ag déanamh Gearmáinis, ag fiche cúig tar éis a haon déag go dtí dó dhéag is cúig, agus tá an ceacht ansin so is féidir leat brú air sin agus osclóidh an ceacht ceart freisin. Chomh maith leis sin, má tá fadhbanna leis an leathanach seo toisc go bhfuil an méid sin data air idir na bhfíseáin agus gach rud, Agus na grianghraif, má feiceann tú ar an bhféilire, chuir mé an nasc leis an bhfoirm Microsoft ansin agus beidh mé ag cur an nasc leis an bhfíseán YouTube seo. So, muna bhfuil sé ag obair, brú ar an nasc sin agus tiocfaidh an bhfoirm Microsoft suas. Now, leis na foirmeacha, eh, tá siad athraithe anois. Em, feicfidh sibh go bhfuil an tríú bliain scríofa agus sin just domsa nuair atá mé ag eagrú na rudaí tá na dathanna cabhrach liom. Ach beidh na foirmeacha ag dúnadh as seo ar aghaidh tar éis fiche ceathair uair. nó níos lú. Beidh siad ag dúnadh an maidin dar gcionn. So ba chóir go bhfuil tú ag déanamh an obair seo i rith an tréimhse atá leagtha amach duit don Ghearmáinis. Idir é sin agus an tráthnóna tar éis deireadh an am scoile, so fiche cúig tar éis a trí, tá neart am agat chun an obair Ghearmáinise a dhéanamh. Muna bhfuil sé déanta roimh naoi tríocha an lá dar gcionn nílim ag glacadh leis. Em, beidh sé déanach agus tá sé ag dul isteach ar mo thaifead mar obair bhaile, mar nóta obair bhaile toisc nach bhfuil sé déanta mar, em, just bhí deacrachtaí agam leis sin an, an, cé, sa tréimhse roimhe seo. So, tá gach rud ansin daoibh. So, just bí cinnte go bhfuil sibh ag líonadh isteach iad in am agus ag brú ar submit. So, má feiceann muid ar an Luan, em ar an Luan just toisc nach raibh sibh ag déanamh aon Ghearmáinis ar feadh coicíse anuas, nó le coicís anuas, em tá muid just ag tosú le rud éigin ó iarpháipéar gnáthleibhéil, just chun muid a chur ar ais ag smaoineamh ionas nach bhfuil rud éigin ródheacair le déanamh againn agus ionas nach dtógann sé i ndáiríre níos mó ná cúig déag nó fiche nóiméad orainn. So beidh sibh ag léamh téacs E. ón scrúdú gnáthleibhéil ó 2014 agus ag freagairt na ceisteanna a téann leis ar an bhfoirm Microsoft thíos. So má feiceann tú ar an leathanach, seo an téacs, seo hiad na ceisteanna agus tá na ceisteanna agus an téacs isteach ansin sa Microsoft Form freisin. So, ní beidh oraibh aon rud a scríobh muna, muna bhfuil suim agaibh. Beidh an bhfoirm seo ag dúnadh ar an Mháirt so caithfidh sé bheith déanta ar an Luan nó maidin Dé Máirt roimh 9:30 agus beidh sé sin automatic, beidh mo chuntas Office just ag dúnadh é agus ní beidh sé ar fáil daoibh tar éis é sin. Em so rachaidh muid isteach so muna bhfuil tú in ann é sin a léamh just brú ar an nasc ansin agus tiocfaidh examinations ponc ie eh suas chugaibh, isteach go dtí an exam material archive, isteach ansin léigh tú na na coinníollacha agus na téarmaí cinnte eh páipéar scrúdaithe 2014 agus ansin an Teastas Sóisearach. Tá muid ag dul isteach go dtí an Ghearmáinis agus ag roghnú gnáthleibhéal leagan Gaeilge. So nuair a tagann sé sin suas, em, rinne mé níos luaithe, tá muid ag dul síos ansin go leathanach a hocht, eh, sin tús an scrúdú, em, tá sé ag tógáil a chuid ama, agus tá muid ag lorg Teil E.

So Freizeit sin caitheamh aimsire agus Park sin páirc. So páirc caitheamh aimsire sin an páirc spraoi darbh ainm Tivoli. Und in das dänische Design Museum so sin an museum Design sin an iarsmalann dearadh do daoine ag dearadh rudaí in der Innenstadt gehen so an Stadt

AG, Ok, so tá na ceisteanna ansin. Now nuair téann sibh ar ais isteach go dtí an bhfoirm Microsoft, tá an chéad ceist ansin leis an t-alt, má tá sibh measctha suas, freagair an cheist, freagair an cheist, freagair an cheist agus ar aghaidh libh le sin agus nuair tá sibh ag an deireadh brúigí ar Submit. All right, agus bí cinnte go bhfuil submit déanta. Look, fiú chuir mé isteach é sin le rá daoibh, táimid ag déanamh gnáthleibhéil. Táim ró-dheas daoibh, caithfidh mé a rá. So, sin an rud. Má tá ceist ar bith agaibh, seolaigí ríomhphost chugam, ach eh bí cinnte go bhfuil an bhfoirm sin déanta eh mar is ceart roimh 9:30 ar an Máirt, an aonú lá is fiche de mhí Aibreán.